zili ma subscribers ma followers komanso uh, ma ya mas- komanso ma views ndi mmene mwayipangira set channel chanu lero guys tiphunzitsana kuti kodi tingapange bwanji ndalama facebook tiktok komanso youtube zonsezo tikhala kuti tu- ti- tikhala tiku- tu- tikuzibwereza kuti kodi tingamapange bwanji ndalama komanso pali ena kuti anapangidwa moneta- a- anapangidwa mone- ma channel awo anapanga monetize koma mpaka lero sakuziwa kuti kodi ndingamalandire bwanji ndalama zanga pa pa YouTube uh, or pa TikTok or pa Facebook koma ali ndi ma followers okwanira kuti ayambe kulandira ndalama nde guys zonsezo tikhala kuti tikuzipanga tikhala tikuphunzitsana kuti kodi tingapange bwanji ya nde topic yathu yalero yoyamba tikuyambira youtube kodi tingapeze bwanji ndalama pa youtube kodi ma channel ngati ena simunaonere ma video ena pali video zina zoti ndinaphunzitsa kuti kodi tingasegule bwanji ma email kodi tingakhale bwanji kuti tisegule youtube channel nde lero lero tingopanga review pang'ono sitipita patali ndi za zopanga channel lero tim- tifuna tiphunzitsane kuti kodi ma settings tingawapange bwanji setting yake tingayipange bwanji kuti mpakana ma subscribers achuluke mpakana ma followers kodi title tingamayilembe motani kodi title izikhala kuti kutani ikutheka bwino bwino nde let's go to it guys uh, ngati mumagwisa ntchito phone uh, mulowa mupita kuchani ku chrome mukalemba ka, ka, ngati simunasegule ka chanchani mungolemba mungopita ku chrome ndikupanga ndikalemba youtube, youtube studio com mukalemba youtube studio com uh, ikutengerani kwina kwake um, let's see ikutengerani kwina kwake uh, iku- ikuonesani ngati uh, foni iliyonse guys imakhala ndi youtube komanso imakhala ndi email foni iliyonse imakhala ndi youtube komanso imakhala ndi email ne ngati phone yanuyo ili ndi email mungopanga youtube dot co- ah, youtube studio mulowera ku chrome or google mungopanga youtube studio dot com mukapanga youtube studio dot com ikutengerani kumene kuku poyambirira pomwe itakutengereni mpoti ngati simunasegulepo channel ikutengerani kuti kodi email yanu nditi mukangolowa email imeneyoyo ndiye kuti muli mwalowa kuchani mwalowa ku channel imeneyo ndiye kuti mwasegula channel in simple channel ndi chani ndi gmail mukangosegula gmail ndiye kuti muli ndi channel koma tingapange bwanji setting tsopano kuti chikhale channel chenicheni cha ku youtube yeah. ndiye chinthu choyamba guys uh, uh, inenso ndikulowa ku studio i think mmene ndayankhulira mukuyenera kuti mwalowa ku studio ine ndikugwiritsa ntchito laptop nde sindipanganso zoti youtube.com koma ngati mumagwiritsa ntchito mafoni tailembeni youtubestudio.com ku chrome kapena ku google ya monga mmene channel chimenechi chomwe ndangopanga kuti tiphunzisiranepo chophunzisira basi ndiponyako ma videos mukangofika pamene papa guys chinthu choyamba chomwe mumapanga uh, mukaona mafoni anuwo ka- ngati mumagwisa ntchito phone mukaona mbali mwa- mwachani mwa fonimo pena pansi pamunsipa pa settings Pamunsipo pali settings ndiye kuti chinthu choyamba tikupita pa ma settings omwewo Muka- mupaona pena pake poi pamunsipo pali ka- kaalo ngati kama settings sanalembe kuti settings koma pali kaalo ngati kama settings ndiye tikafika kumeneku guys chomwe timapanga ah, chifukwa channel chanu simunapange set china chilichonse chinthu chomwe mumapanga ndi apa tikha- ndifuna ndibwerere m'mbuyo pang'ono kenaka tizipitiriza kuti kodi ma- machani ma- ma title athu tingamaalembe motani nde tatiyeni ndibwerere pambuyo pang'ono kuti mwina mwake amene sitili limodzi ationere koma ngati mufuna ma details onse mukhoza kumaonera video ili pamunsipa or mukhoza kungolemba comment section video yomwe mukufuna tikupangireni Kaya mukuvutika kupeza kulandira kuyamba kulandira ndalama, kaya mukulephera kutsegula Google AdSense kuti muyambe kulandira ndalama pa YouTube, kaya ku, ku Facebook, kaya ku TikTok, ndiye kuti zonsezo mukhoza kumatani, mukhoza kumalemba. Um, ndiye chinthu choyamba mukafika pamenepopo mumabwera pachiwiripo palembedwa channel Mukaf- mukapita pa ma settings imakutengerani pamene papa ndiye ikakutengerani pamene papa ndiye kuti chomwe timapanga chachiwiri nchoti timapanga tima- timalowa pa channel ya tikalowa pa channel chifukwa channel chanu choyamba nchimafunika kuti mpange verify china chilichonse kuti ziyambe kutheka bwinobwino otherwise sango- sa- samakuvomerezani kuti muzitumiza ma videos uh, opitirira 3 minutes mangotumiza ma video ya 2 minutes kachanichani koma ngati mufuna muyambe kutumiza ma video yoti azidusa 2 minutes ndekuti ma settings ake ndi kumene koko Timafi- timapita uh, pa features eligibility features eligibility mukafika pa mapetoko muka- mukapanga pa chani mukafika ma settings mmafikira pa general Muma- mumadusa channel ah, mumadusa general mumabwera pa channel pamunsi pachiwiri ya ndiye mukafika pa channel po i mean pa ya pa channel mmabwera pa features eligibility mukafika pa features eligibility chinthu choyamba imakhala kuti uh, mmangovomerezedwa kuti mupange ka ka video kena kake pachiwiri imapanga kuti muyike nambala namba yanu mukango poyambapo imakhala kuti akuvomerezani mukasegula channel chija poyambirira amakuvomerezani imeneyo imakhala yosavuta koma pachiwiri ndi pachitatu pamene pamafunika kuti inuyo mpange chani mupange verify ndipo kupanga verify pamene popo chomwe chimafunika zomwe ndikuyankhulazi Pachiwiripo pamafunika nambala ndiye mukapanga chimenechocho cha nambalacho mumakhala ovomerezedwa kupanga video ya more than 15 minutes ya more than 15 minutes you see so ya guys nde uh, pali machanawi poyamba apo kango- kangokhala kuti mwasegula channel chimakhala kuti at least chatheka kale pamenepopo koma pachi- po- pa number 2 ndi pa number 3 pamene popo pamafunika ma verification kuti muyambe kupanga kutumiza ma video atali atali chomwe chimafunika pamene popo ndikuti mupanga chani Mu- muyika namba yanu amakutumizani kodi ku namba kwanu akatumiza kodi mumangolowesa kodiyo ndiye kuti zatheka ndiye kuti muziponyeza muzitumiza mavidiyo koma atatu pasiku nde ubwino wa zimenezozo ngati simunapange verify number 2 ndekuti muzitumiza video ya 3 minutes singaduse mmene popo kumapita mwamba ka uh, mwina 7 koma kuti ngati mufuna mpo- muyambe kuponya mavidiyo atali atali nde timapanga verify pa namba 2 ngati inuyo mumapanga mavidiyo mwina more than 4 pa siku timapanga verification number 3 verification number 3 imayendera chani imayendera imayendera guys ndikuchisiya pamene popo kuti muziziwerenga bwinobwino pali pali advanced features inter, intermediate features intermediate features ndi number yo num, number verification imeneyo ndiyoti muzitumiza mavidiyo atali atali mwaona komanso at, uh, mukapanga inter, inter, intermediate uh, features mavidiyo atali atali ndiye mukabwera pa advanced features imeneyo makhala kuti mwasegula china chilichonse koma ngati simunapange ndiye kuti pasiku simungaponye mavidiyo atatu mwaona ntchito yake ndi imeneyoyo koma ya namba 3 yo tikhoza kupanga explain koma ngati channel mwangochiyamba kumene ndiyopanda ntchito kwambiri chifukwa ndi video verification or id verification mkhoza kupangira id mkhoza kupanga ka video kakakafupi ndikupanga chani koma kwa ineyo ya simple ndimati ndi video verification

Yeah, ngati kumenekoko ndiye kuti title china chilichonse makhala kuti mwachipanga seti simudzavutika popanga potumiza video yanu china guys tikamapanga video tikamapanga title tichoke kumene koko tiyesere ngati tikuyika mu- mukafuna kupanga upload apapa ndingoyesera china chilichonse chomwe chili mu laptop mwanga uh, ma settings i think tathana nawo koma ngati mufuna mwina mwake channelcho mwangochisegula kumene mufuna customization mufuna mupange musinthe mazi- maina ka chanchani muike mafoto ndekuti mubwera pa ma customization muone dashboard yo pamwamba pama, pamwamba mbalimo muli dashboard dashboard yo muka- mukasika munsi pang'ono muli customization pena pakalemba kuti customization pa customization po pamene mwina mwake mungabwere kuyamba kusintha ma details a channel chanu ngati channel chanu uh, mwachilemba koma sitinapange sizikuoneka bwinobwino ndikuti mubwera pa customization customization ndi komwe mungasinthe chani uh, apapa tikhoza kusintha chani dzina la channel ngati apapa kuti uh, channel name koma zimenezizi amavomereza pa 14 days umasintha kawiri ndikuti ngati mwasintha mwasinthanso ndikuti muzasinthanso after 14 days mwayiona ndikuti pachani apa mukhoza kusintha dzina lanu la channel bwinobwino ndikuti pamene popo zatani zatheka uh, kwina ku- kopanda, kopanda ntchito mukhoza kuyika description description guys ndi is something yoti imafunika izilongosola chomwe channel yanu imapanga imatani imapanga sikuti imathandiza ma, ma viewers koma ima, imathandiza anthu a- a- aku youtube omwe ama- amatumiza mavidiyo anu kuti kodi vidiyo iyi ndi yachani vidiyo iyi ndi yokhuza za ndale ndi kuti tizitumize ku anthu omwe amakonda ndale Z- zinthu zachani ngati inuyo mukuonera nyimbo za chimalawi ngati munaonerapo tikalowa ku nyimbo za chimalawi uh, tikapanga search nyimbo za chimalawi kumusi uku kumabwera za chimalawi zokha zokha zimakhala kuti description komanso ma keyword tifika kumene koko komanso kuti mwina mwake chinthu muchimvesese kwambiri mukhale kuti mavidiyo ambuyo munawaonerapo ndiye mu- tikungopitiriza koma ngati simunaonerepo guys talembani mu comment section kuti ase ineyo sindikuvesesapo ichichi ine sichina- sinavesese ndekuti zikhala bwinobwino tipanga vidiyo yanu ya- ya- yaying'ononso mwina just to explain chinthu chomwe mwatani chomwe simunavesese yeah description guys uh, like zomwe ndi- ndinga- like zomwe timapanga ndimapanga ine za news ndimakonda kwambiri za news uh, description choyamba timati ngati channel changa timayika channel chanu like for me it's malawi news 24/7 ndikuti ndipanga kuti malawi news 24/7 Channel chi ah, ichi ndi channel chomwe timakupasira Malawi News 24/7 ichi ndi channel chomwe timakupasirani zinthu ngati oh, timapanga masewera awa awa awa timapanga izi izi izi mwayiona ndi pamapeto pakepo timangoyika ka co- conclusion kuti basi um, os- don't forget to subscribe mungokalemba ngati kachizungu choncho mo- basi mo don't forget to subscribe because ukalemba mchichewa kenako uzikalembanso mchizungu don't forget to subscribe like komanso share kuti anzanu atani avele nayo ndi description imeneyo ndiye kuti ili bwino ngati ngati description yanu mwina mumapanga za chizungu ngati mufuna description yabwino timangopita ku chat gpt ngati muna- munamvapo kungopita ku chrome ukangopanga chat gpt ndikulemba oro oro mchichewa oro mchichewaso imalemba ngati simatha ku- kulemba yani kulemba uh, description mungopita ku chat gpt mukafunsa kuti ndikupanga za ndale ndiye ndikufuna mundilembere yani description basi. A, amalemba mchichewa, amalembanso mchizungu. Mukafunsa mchizungu amalemba mchizungu, mukafunsa mchichewa amalemba mchichewa. Kumapeto kwa video yi ndikuwuzani kuti kodi tingapange bwanji kuti tikalembese title kapena uh, description pa chat gpt zimaphweka umango umango cho umene kuja kupanga copy ndikuzachika pamene popo mwaona yeah. ndiye pamene popo pa description guys tapanga explain Yeah, I think easy mukangopangira ku chat GPT muyiona pamapeto pake tikamamaliza video iyi ndikuonesani kuti kodi mungapange bwanji kumene koko tima mumakafunsanso china chilichonse mchichewa amakuvuti- amakuthandizani china chilichonse yeah guys pamene popo tathana nayo description ya so pano tipitabe kuchani pang'ono ku masetting masettings komwe kuja tibwererebe pa channel Chomwe tikupanga panopa tsopano ndi poyamba pali country of residence. Now guys, poyambirirapo uh, timayika country of residence komwe inuyo mukhala kaya ndinu akumalawi mukhala ku south africa pamene popo mukuyenera kuyikabe south africa basi chifukwa china chilichonse chomwe mungapangire sign chikhala cha ku south africa ya ngati muli ku malawi ndiye kuti mukhoza kungotsitsa pamene popo uh, ndiye kuti ikubweresani ma country onse musankha malawi pamene popo mumangosankha chomwe komwe inuyo muli ya mukatero ndiye kuti pamene popo popo ya ma keyword guys keyword ineyo kwambiri kuti channel yanga ndili ndi ma channel awiri ya ina ndimapanga mchizungu ina ndimapanga mchichewa inayi ndi- sindi- sindipanga ndimangotenga zinthu za anthu kumapanga post ndipo nzothekanso kumatenga ma video anga kumangowapanga edit inunso kumaposta Siv- sivutoso unless mwina mwake nizakupangeni claim komanso su- sindikuona za phindu zopanga claim kwa munthu ayo koma zotheka channel changa ndimatenga mavideo a- a- channel china ndimapanga mavideo anga channel china ndimatenga mavideo anu koma it's just it's just the same i think mawu anatsika pena pake sindiuziwa kuti mundimvesesa bwino bwino but it's just the same yeah the keyword guys keyword is something kuti aMalawi chomwe amakonda kodi anthu kumalawi amakonda chani iweneyo mukamapanga channel chani muziziwa kuti channel chichi ngati muma- mukupangira anthu ena akunja ndikuti ndi bwinobwino koma pamene ponse mkhoza kupita ku chat gpt komwe kuja khoza kukupangirani china chilichonse guys ndikuphunzitsani kuti chat, chat gpt timagwiritsa ntchito bwanji ndikuphunzitsani simuzavutika kupanga zonsezi muzingopita kumene kuja mukatenga mawu aja kunoko ndikumazangotani kumazangowayika koma mwina mwake tisanapange zimenezozo ndi- ndiyankha kuti inuyo muziona kuti chomwe chikuchitika ku malawi ndi chani chomwe chili trend ku malawi ndi chani mwaona ngati panopa tikupita kuzichani kuzisankho ndekuti mukabwera pa makeyword makeyword iso ali kuma channel setting kuma setting kenako kuma basic info voyambirira pa channelpo ndi pamene pali makeyword guys kopanda zimenezozo channel chanu sichingakwere or zitavuta maka olo zitavuta zitatani keyword is a, is a key Pa- there is a keyword and there is a tag munthu akamasecha chinthu zomwe zimapangizwa kuti chi- cha- ah, video yanu izipezeka or channel chanu chizipezeka ena anasegula channel kalekale koma mpaka pano channel chija sichinatani sichinayamba kugwira ntchito i mean anthu akapanga search sichioneka kuti ali ndi channel chifukwa cha ma keyword the keyword is a key to success and tags and description yeah so pama description apo guys timapanga uh, chomwe chili trend ku malawi ngati panopa kuli malawi politics uh, kuli malawi news kuli a Chakwera kuli a Peter Mtharika ndi anthu oti akutrenda ndekuti muziyika malawi trending news mukuyika chinthu china chake uh, malawi music is always trending ndekuti mukhoza kuyika malawi music nyimbo za ku malawi tinthu timukamatiika mukalemba malawi music kenaka muzilemba go or pena pake pali pena pake pali ka comma muzilem- muzi- muzidina pa comma po ndikuti kamene kaja kalowa uh, ngati imene ndingopanga example ena uh, okay ma example kachanichani basi zabwinobwino madala ya kumangopanga mwinamwake pa comma chifukwa ndimagwisa ntchito laptop nde kuti a laptop sangavutika Ala- a laptop amangoti enter koma ndimafunika ndipangire pa phone mwaiona nde tima pa keyword timayika tin- tinatake toti timapanga tikupanga trend pa nthawi imeneyoyo nde keyword ya Ah, guys tikachoka pamene popo ndikuti sinathere pompo mavidiyo ndi ambiri oti tifuna tiphunzitsane koma chomwe ndikufuna tatiye ndipange comment tatiye ndipange comment ndi vuto lomwe tili nalo ane ase chikundivuta nchakuti Agu- achina google adsense amene aku guys mukapanga channel chanu kuti muyambe ku- kulandira ndalama chinthu choyamba mumafuna mupange link account ku google adsense google adsense ndi imene imatumiza ndalama ku banki kwanu Si- a- si a youtube amatumiza ndalama ku banki kwanu imatumiza ndi google adsense nde pali anthu ena oti channel chawo mwina chili ndi ma 500 subscribers koma sanapange be link ma account zawo ku ma Gu- ku ku google adsense nanunso ngati muli ndi vuto limeneli mwina mwake olo mwina mwake ena ake anapanga chani guys kuti ulandire uyambe kulandira ndalama pa youtube ngati sunapangepo zimakhala zovuta anthu ena ama- amalipirisa akuti kuti ndikupangire kupangire guys ine ndizikupangirani for free leta yomwe mumalandira ka koyamba imachoka ku Uni- united states imabwera ku post office nde ngati ndiwe munthu woti sunazipangepo sunalandirepo ndi zinthu zokuvuta ngati ine ndimapanga ndekha basi kufunsafunsa mpaka zinatani zinatheka nde ngati ena muli ndi ma 500 muli ndi maka- ma chani ma 1000 subscribers koma simunayambe aku facebookso nanunso ndikupanga channel ndikupanga video yanu ngakhale sinamalize tapangani subscribe mundifunse comment section kuti a, a, a, a, a facebook tiyambire topic yanji A- a- chimodzimodzi a tiktok amene mwina mwake channel chanu muli ndi ma friends ambirimbiri mwina 5000 koma simunayambe kulandirapo olo- olo- olo 1 tambala ife tikuphunzitsani kuti kodi mungamapange bwanji uh, facebook yanu kuti muzilandira ndalama komanso kuti muzitenga mavidiyo a anthu kumapanga post kumapanga edit kuti asa- asakhalenso ndi copyright chimodzimodzi facebook nde tapangani subscribe uh, like komanso comment kuti tiziwe kuti kodi guys tipanga bwanji tiyenda motani next step yathu ikhala motani mmene mungandiuzire ndi mmene ndingapangire video guys sure zikomo